a sị na onye gbara nkịtị kwere ekwe na onye gba nkịtị eburu ya gafee ama nna ya mana onye ọbụla gara oku gba nkịtị ataka anụ enyere ya na mmadụ ntị adịkwa ọ bụghịkwa ihe ọbụla ị hụrụ mmadụ mere isoro ya mee ịma na oke soro ngwere ma mmiri ọkọcha ngwere ọ na-ara ahụ ịkọcha oke dịkachi na ndị enyi ya gara ịkọrọ mmadụ ọrụ ha akọgide n'ọrụ agụụ ejide ha niile ha nọrọ ala n'ukwu nkwụ na-ezu ike n'oge na-adịghị anya lekwa nwaanyị ha gara ịkọrọ ọrụ ka o bu nri na-abịa ọ bịara o bunye ha nri nri a na-ada akpere nọrọkwa n'ebe ahụ na ọ na-ekpo ezigbo ọkụ ha chọọ ka ha bụsa nri a dịkachi agwa ha ka e were nwayọ ka e kee ya ekee na ọ bụ nwayọ nwayọ ka e ji aracha ofe dị ọkụ ndị otu ya sị ya na nke a bụ ofe na ya leruo anya ọfụma na nke a bụ ji porridge na ihe a ga-eme bụ na onye ọbụla ga-eji ngaji ya bịa a na-eri ya n'ime ebe ahụ na o nweghị ihe dị ka okike etu a ka ha niile si wee were ngaji na-eri nri dịkachi kuru tupu ọ na-afụjụ ya ọkụ ibe ya eriene ngaji atọ dịkachi ahụ na ya jiri aka agawa na ndị a ga-agbawa nya ọnụ o soro ha meme ka ha si eme ji ka o kuru tinye n'ọnụ ọkụ ekwe nya taa nya ọfụma ịgbụpụta agbụpụta aga aka mma o jiri anya ọkụ ahụ luo nya bụ ji n'ọkụ ji esi n'ọnụ gbuchara nya akpịrị gbada n'eriri afọ dịkachi atọrọ ngaji ala bilie ndị enyi ya malite chịwa nya ọchị dịkachi ekuru mmiri luo taa kulie jide aka n'afọ maka na ya na ihe na-eme ndị enyi ahụ afụchapụ ya bụ nri ha erifọrọ ya etu a ka ihe mgbu dịkachi si wee malite o rigidene ọgwụ ọ naghị ekwe ọgwụgwọ ma ọgwụ bekee ma ọgwụ igbo onye pụta o ree nke ya ma mmiri pọpọ ọ ṅụchaana ma mmiri awolowo ọ ṅụchaana mana ihe na-ebe ka na-ebe nke ka njọ bụ na ọ naghị ekwe ya tinye ihe n'ọnụ ọ gaala labụ a sị na ọ bụ ọsa ọ gwọgidena ọsa ọsa ekweghị ọgwụgwọ ọ bọlie ya ebe a kachi anaghị amatazi onwe ya iri nri ya bụ ratụ ratụ ị hụ dịkachi ọ taa ahụ maka ọ naghị erinwalizi nri kachi alaa n'echiche na-eche ma ihe ọ laana na kansa ọ gaa lab a sị ya na ọ bụ kansa na ọ ọsa ọsa ngwa laanụ mba o wee ruo otu ụbọchị o wee gaa n'otu famasi nọ n'akụkụ ụlọ ha kọwara ha ka o si eme ya na ihe labụ kwuru ha ewere zụsa kapsụl nke ndị Scodex Health Service Limited mepụtara gbara anya nye ya ọ ṅụọ ọ dị ya ka onye awụrụ mmiri oyi n'ime ahụ o wee kweta onye iri nri n'ụbọchị ehihie ahụ tupu ọ na-aṅụrụ ya bụ ọgwụ abalị anọ ihe mgbu niile ahụ enweghịzi nke ahụ site ka mgbe ahụ ruo taa o nwere onwe ya gee m ntị zụsa kapsụl na-agwọ ọsa n'ụdị ọbụla ma ndị ike ya ma ndị na-acha ọkụ n'obi ọ chawa na ọkụ ebe ị chọwa nzu ị ga-aracha mbakwa chụkwaa ya ọsọ ụkwụ eru ala taa gaa na famasi ọbụla nọ gị nso jụọ ha maka zụsa kapsụl nke si n'aka ndị Scodex ha ga-enye gị ozugbo ọgwụ ndị NAFDAC lechara maakịa nya good nye ya NAFDAC nọmba ozugbo ọgwụ a nọ na steeti Imo Anambra Abia Lagos, Abuja, Maiduguri, Yobe, Kano, Rivers gaa na pharmacy nọ gị nso na steeti ndị a onye pharmacy ọbụla chọrọ ka ebutere ya ọgwụ a kpọọ akara ekwentị na ebe a ga-ebutere gị ozugbo Scodex Drugs bụ ọka ibe cheta na ọ bụ onye kwuo ebe ọ na-aga agwa ya ihe ọ ga-ekwu ma o ruo maka na ọ bụ mmọnwụ na-amaghị ala ka mmiri na-ama ntị adịkwa ya gazie